mayo mayo ine mukandilusa magazi mkamwa chonchi ndiye muganiza kuti mungafafanize chibale analira azakhali atate adali atawamenyanso ndikudziwa kuti chibale sichimatha koma kugwirizana kumatha nanga kugwirizana kukatha ndiye kuti chibale chiliponso anakuwa atate uku mkono wawo wakumanja ulinso mmwamba kufuna kuwamenyanso azakhali koma posakhalitsa bambo laputule analowa kukhala akhalapakati amaonetsetsa kuti asapwetekane ndipo pa nthawi yomwe atate anamenyanso chemwali awowa alaputule mogwirizana ndi aphakadera anagwira atate ndisiyeni ndisiyeni ndati ndikufuna amwe khofi wophikidwa ndi munthu wamisala ndisiyeni ngakhale ndimuphe zilibe kanthu wamisala amamangidwa anakuwa atate ngakhale atate ankakuwa sizidamveke chifukwa adali atatsekeredwa mnyumba tsopano ndipo nane nditaponya m'maso mgulu la anthu omwe tsopano adayamba kubalalika poona kuti ndewu yatha ndinaona mwaphadala naye atandiona anandithamangira akanati asakhale dorothy anthuwa sakanaonana mwano anatero mwaphadala akuyang'ana azakhali ndidaona kuti pomuuza dorothy nkhani ya abale atate ija ndinalakwa ndinaganiza kuti ngati iyeyo anapsesa mtima atate kapena azakhali polowera nkhaniyi ndigwa m'mavuto komabe ndinaona kuti izi zisanachitike ndidayenera kudziwa chinthu chomwe mzangayo adachita kuti njovu itchoke nyanga nanga magazi aja akadawasambitsa nkuwaonongera zovala dorothy akanati asalowerere ndiponso dzulo namwali wako anakana kuwaphikira alendo ndi atate ako nsima zoopsa masautso a ambuye yesu enieni anateronso mwaphadala ndidamuyang'ana kumaso kwake ndi mkwiyo chifukwa Ndinamufunsa, Kaya! Zodziwa yekha zimenezo! Anandiyankha. Anthu sanamuuze kuti agwire pamoto? Ndinamufunsa. Ndinamuuza ndine, koma si ukali wake. Nditamuuza anandigwira pakhosi kuti andiphe. Namwali wakanika uyo! Amabweretsa malungo ngati nthenda yopanda mankhwala! Anatero Mwaphadala. Ndinamuyang'ananso namwaliyo ulendo uno mnali mmaso mosaphethira ndinati, chilipo chimene mukanapherana? Nanga ndiyomweyi yoponyera mmimba ndikudziwa ineyi? Iwe sukudziwa kuti namwali wako anatupidwa ku mpira kwakeko? Nanga munthu wamoyo amatero? Ndinali ndi mantha apadera tsopano pamene ankandifunsa maso anga amayang'ana uko ndi uko kufunafuna Dorothy. Ndimaganiza kuti ndimuona mgulu mwa anthu koma munalibe. Khomo la gowelo langa linali chitsikulire kusonyeza kuti anali pafupi koma sindinamuoneko. ndinapitirira kuyang'ana kenaka ndinamuona adanyamula chidebe pamutu amachokera kutunga madzi kwa ngowero ndinangoti maso anga pha kumuona mtima wanga unayamba kudumphadumpha kusowa mtendere ngati munthu wogwidwa ndi njala apatu ndiye kusabwera kwanga kumudzi dzulo lake lija kukulasa mtima wanga mpira uja utatha tinalandira chikho kuchokera ku bwalo la masewero tinapita ku malo olandirirako alendo mwachizolowezi kunali phwando koma ine ndinakanako Kunyinyirika kumeneku sikunapite patali. Osewera anzanga ndi ochemera anandigwira. Amati popanda ine sipakadakhala chisangalalo. Amati popanda zigoli zanga ziwiri ndi kuonjezerapo cha Zanda chija, adani sitikanawayalutsa 3 1. Apa choperewera chinali kumvana. Ine ndimasowa chinzake, poti Dorothy anali kumudzi ndidali ndi mitima iwiri. Woyamba umati dika, wina umati ng'amba waya, wachiwiri ndi umene unatenga kapu. Chakothera ndinapeza mpata, anzanga akuvina, akumwa ndinangoti zee! Ulendo unali womwewo. Ndinali nditamupempha woyendetsa minibus kuti ndikaone dona ya malodza, dona yodelera timu yonse ija. Koma titafika ku tauni ya Bangwe, galimoto linatha petulo. Awa anali mavuto chifukwa sindikadatha kumusiya dalaivala panjira yekha. Ena akadabwera n'kumupinda khosi. Ngakhale ndikadati ndimusiye yekha, ine kwa Liwengwa sindikadafikako. Nthawiyi n'kuti anthu ofunsa anzawo machenje atayamba ganyu wawo. Anthu amenewa sakadalola kuti magazi anga adziyendabe m'thupimo. Dorothy adatola chidebe chija. Nkhope yake sidasonyeze kukhumudwa, ndipo adapitirira kugwira ntchito zapakhomo ngati padalibe vuto lina lililonse. Koma ine ndidali ndi nkhawa chifukwa kugwira kwake zonse kudaonjezera mantha anga. Nanga mumtima mwangamo mukadayera bwanji ngati iyeyo sadandifunse kuti ndilongosole mmene ndidayendera n'kufunsanso zomwe ndidamva zija zokhudza iye? Nditawaona achemwali akubwera kuchokera ku mutu wa mbuzi kuja ndinaopa. Ndimaopa kuti nkhani ya nsima ija aiphikanso. Maka ndimaopa atate. M'mawa uwo atate adali asanandione. Ndimafuna kufika pafupi nawo kuti ndiwafunse. Ikhala nthawi ya kupitiriza kuwaopa atate ndidagwidwa ndi nkhawa yoti atate andiyankha kuti, Pita akamfunse bwenzi lako. Zoona, apa n'kuti bambo Lapukeni akupita kosamba. Bafa yake inali pafupi ndi pomwe ndidaima. Mimba yake idang'anima ngati mafuta. Ichi ndi chifukwa china chomwe ndidaopera kufika pafupi ndi Atate. Ndimaopa kuti andiuza kuti Dorothy sadziwa kuti mwamuna samayang'anidwa kumaso, koma kumimba. Nthawi yokomana maso ndi maso ndi Atate idafika. mmalo mondipatsa odi pamalo pomwe ndidayima paja adangondidutsa nkhope yawo imaopsa nkhope imeneyi imandisowetsa mtendere nthawi yomweyo ndimafuna kuwatsata kuti ndikawapepese mmalo mwa dorothy koma nditaganizitsa sindinatero nthawi iyi nkuti atate akulimbana ndi thumba la makala amafuna kusita shati yawo nthawi yomweyo ndidakumbuka kuti ulendo wawo wobwerera kumene amakhala unali pafupi ndiye adatenthedwa nawo zikatero mtima wawo sumakhala mmalo mwake mpaka akafike komwe akupita Kenaka atatha kukonzeka adandiitana. Zinthu zija unathyolera m'thumba? Anandifunsa atate mwaukali. Ziti? Ndinawafunsa. Chadza ndi yani choti udziwafunsa abambo ako? Ndinafunsidwa.